enwetago m ọtụtụ ozi nke ekwesịrọ ka ntị nụ ọ na-abụ nke dakwa ọ dịka ibe ya a sị na onye tiri mkpu pụta iro ọ nụ nke bụ akụkọ ọtụtụ ozi m na-enweta n'obodo dị iche iche ọ bụrụ na ọ karịrị ndị mbụ a na-ekwu mana ọ na-abụ ekwuwekwa nke ị na-ajụ ndị a na-agwa o nwekwara ntị mbọ niile anyị agbakwanụ ana m ayọ ndị na-ezi ozi ọma bụ otu ọbụla ọ sọ nya dịrị anyị agbanụ mbọ ka anyị na-acondemn love of money anyị agba mbọ ọ kwa ị fụrụ ịfụ ego n'anya ọ nya kpatara ọtụtụ ndị na-agụ egwu ekwuo na ee eh, na love of money ee eh, na money is the root of all evil ha aghọtarọ ife akwụkwọ nsọ kwuru na ọ the love of money mana ha na-ekwu na money is the root of all evil ọ bụrọ eziokwu money is good i like money but I don't love it maka ife ọbụna ị fụ n'anya ka ị ya-anwụrụ ọtụtụ na-ekwu otu ife ahụ akwụkwọ nsọ kwuru ife akwụkwọ nsọ kwuru the love of money maka ị fụ ego n'anya ị ya-akpọ mmadụ asị ị fụ ego n'anya ị ya-akpọ chukwu asị chi kere gị na ị ya-akpọ ya asị sọsọ maka ego sọsọ ego ka chukwu debere debe onwe ya sị gị were ofu o nwerọ ife ọzọ sọsọ ego ife m ji na-emetụ okwu a aka bụ na ọtụtụ ụmụnne anyị akpọgo m ọ kwa ị fụrụ gbuo gbuo gbuo nke ikpeazụ a aghọtarọzi m ya maka mgbe ụfọdụ a manye okwu ọnụ ọ dị ka ọ dajụụ ọ nọkatakwa ikuku ọjọọ ekubekwa mana ama m na ọ ya adịrị gaba o maka ife ọjọọ ọbụla nwere expiry date ọ bụrụ na ị geberọ ozi ọma m ziri maka the return of the Bakassi Boys jee chọọ nya bụ vidiyo na Facebook God's Agenda Productions ị chọọ ya na YouTube God's Agenda TV taịpụọ the return of the Bakassi Boys ka ị fụ ebe m nyere comprehensive analysis ndị niile kpara ike n'ife ọjọọ maka e nwe ndị nke e gosi mụ ebe ofu nwanne anyị bụkwa onye igbo ji mma wee magbuo onye igbo maka ada egota mgbọ na Dubai enwerọ ebe ị ya-egota mgbọ egbe ọ nya ka ha ji eji mma na onyike were eme nke ebe ahụ were mma unu cheta ana m ekwukarị okwu ife ndị be anyị na-eme n'asụsụ Igbo mana enwe ndị na-ada asụ ya n'oyibo ama m ma ha sụkarịcha ị na-akọ ife na-eme n'ala Igbo ị na-asụ ya n'oyibo amarọ m ụdị nghọta i nwe ka ndị fans gị wee nụchaa ya i chezọọ na ọ pantị ruru unyi ka ị na-asụ n'iro mana ndị ọzọ ada akọ nke ha otu a ife dị na egbe na mma ụmụnne anyị ji eduna ụmụnne ha mmụọ o nwe ihe onyonyo m me wee jụọ enweene ebe a fụrụ onye Ghana gburu onye Ghana sị gosi m enwee n'ebe afụrụ onye Cameroon gburu onye Cameroon na Dubai onye Ghana gbuo onye Ghana na India ọ sọsọ n'isi ụmụnne anyị otu esi arụnyaba ana ka esi etinye na nga otu a ka esi anwụfu na mba ọtụtụ na-anwụ echezọ ha enwe cemeteries egosigoro m ebe a na-enisi ụmụazị be anyị ndị ndị be ha che na ha nọ ndụ mana anọọzi ndụ ọ bụrụ ebe a na-achụ ego nke ụwa onye fụ nwanne ya ọ zọgbuo onye nọchi ụzọ akwatuo ya sọsọ ka e buru ego a nata ka akpọọ isi ana nye onye ahụ mana achọrọ m iji ozi a wee metụ aka maka akụkọ nke m kọrọ na the return of the Bakassi boys unu cheta ekwuru m ka esi wee mee boys oye wee kwụsị ikuku ọjọọ na-eku na ebe 80s were ya kpochapụ ndị ọjọọ within 2-3 years maka ikuku a na-abụ o kuo ọ naa a na-ekucha o kpochakọrọ ndị ntorobịa m na-ezi ozi a maka na ọnwụ ndị ntorobịa ada amasị m anyị kwesịrị ịka isi wee na-anwụ anyị kwesịrị ịbụ isi nka ma ọ bụnago onye nwe anyị sị na Ezekiel 1823 na ọnwụ onye mmehie ada amasị ya mana nene ka ndị ntorobịa si anwụ eme boys oye kpochapụ ndị niile na-akpa ike oge ahụ emechaa nke ahụ ọ gafee ọ dị ka ekutere ume nke ndị bakasi wee bịa akọwacha m ife niile a jee nene nya bụ ihe onyonyo ndị bakasi wee bịa wee bịa kpochapụ ndị niile na-akpa ike from late 80s wee bata late 90s wee na-abata 2000 ha si aba wee gbadata anambra wee kpaa mkpamkpa mee ire wee kpochapụ ife niile na-akpa ike oge ahụ otu a ka ọ dị Osisikankwu na Aba m were ya mechie nya bụ akụkọ ife m ji na-agwa unu ife a na anụkwuru m na kidnapping ịtọrọ mmadụ na different African countries na ọ dịkwazị otu ọ dị n'ala Igbo onye Igbo ya akpọ onye Igbo ibe ya group of ndị be anyị ọ kpọọ gị ọ bụrụ na aka dị gị mma na mba akpọọ gị sị gị debere anyị ego ole dị otu a ọ bụ na i merọ ya eburu gị mgbe i si na shọpụ gị ana ndị be gị ama kwụọ nya bụ ransom ọ bụrụ ofu ebe ọ bụrụ ịbụọ o nwere ka nsi wee nweta first hand information sọsọ na South Africa ozu ebunatara n'ahọ gara aga from South Africa dị 132 ozu ndị ntorobịa ebunata ụmụnne m ife magburu onwe ya ọ nya ka m ji asị ndị ozi ọma ka anyị gbanụ mbọ na-akatọ the love of money maka ọ nọ ka anyị nwa so e project ego ego ego ego ka m rapụgodu nke ndị ndị na-achị obodo na ndị ọzọ na-eme n'agbanyeghị na m na-ekwu okwu ya oge ncha maka ụmụnne anyị na-akpa ike a jekwa gbakọ ọfụma ịfụkwa na ụmụnne anyị na-ebunatakwa ma mkpụrụ mmiri a na-ele ha ji wee na-akpa ike a ịnọ n'obodo oyibo ibunata mkpụrụ mmiri nara ego tii na akpa your cousin your nephew your niece otu a ka ha ga-esigoro ya na-aṅụ ndị ntorobịa na-ana ndụ ha n'iyi ilecha mkpụrụ mmiri ahụ ihe ekwenatakwa n'ụnọ maka ike ha na-akpa ha pụ nwụrụ gị maka ha ṅụchaa ya ịnata ma gị nwa na-ele ele ha nwụrụ gị ịkwụọ ransom ma ọ bụ na isi gị ya apụta kedu ife anyị na-eme n'onwe anyị ụmụnne m kedu ebe anyị ji ife niile eje kedu ebe anyị ji akụnụba niile eje ife anyị nọ n'ụwa bụ obere oge ka anyị mara ma ya echeru mgbe onye nwe anyị abịa nkenke oge ka anyị nwere ka anyị mee na ebe a ka ọ bụrụ a better place anyị na-achaji karat were echere oge o nwere ife ọzọ enyechago m anya onwere ife m pịtara aka n'ife ụwa kedu ife mmadụ na-ewepụrụ ndụ mmadụ ibe ya onwere onye ọbụla na-ezu ori m fụrụ zugidere ori ka nka asị na ọ ka na-ezu ori ọ bụrụ okenye ka na-ezu ori onwebero enwere na onye ori enwude na ntorobịa ije gbakọ ọnụ ụlọ nga ọ bụrụ onye life jail ọ ya anọgide ebe a ka nka naa ndụ ya n'iyi mana ọtụtụ n'ime ha a na-egbu ha n'ori jee gbakọ ọfụma enwebero onye na-ezu ori ama na ọ na-ezu ori ọ nọ n'obodo ofu ahọ ahọ naabọ ịtọ wee ruo ahọ ise ka na-ezu ori onwebero na ahọ naabọ ịtọ edunaa ya mmụọ maka a sị na osi arụsị kpaka ike agwa ya osisi eji wee pịa ya akwụkwọ nsọ sị na ogbu mma na-esi na mma ana na ọgba egbe na-esi na egbe ana ome nsi na-esi na nsi ana maka ime karịa nsi aka nsi abaa gha ọnụ onye gbuo mma n'elu okwute aja okwute abaa ya anya ife m ji ezi ozi a bụ ka m gwakwa ndị ntorobịa ekwubugo m ya ekwuchara m okwu maka the return of the Bakassi boys oruro izu ụka naabọ na ịtọ ebido nwudebe set of kidnappers ndị ntọ enwude ndị enwude na Anambra enwude na Nsụka ọtụtụ obodo dị iche iche

ọ bụrụ na ị dị 30 years ma na ịdị ahọ ise ma ahọ isii mgbe ife a mere o nwebero ife ịma jee jụọ ese ka esi were mma wee sụọ ndị mmadụ akwụ maka ife ọjọọ a na-eme n'obodo maka ọbara akwafugo n'obodo ahọ one ka ọtụtụ n'ime ha dị wee nwụ ka m metụ mmadụ one ma one aka ife dị ka Lawrence Anini o so na ofu onye ori ama ama zutere ori na Naịjirịa nke hiri ụdụ ori dara ụda wee mekpaa federal gọọmenti ahụ ahọ one ka Lawrence Anini dị wee nwụ 27 years gbakọzie ka ị mara ma ọ tọrọ atọ 27 years Monday Osunbor bụ onye m ma sị na ahọ ya gbagotara mana ọ nwụchuru anwụchu ife Monday Osunbor sokwa ọkwa ndị otu Anini 36 years kee maka Chiejina Chiejina ọyị Derico ahọ one ka ọ dị wee nwụ ọ dị late 20s less than 30 years otu a ka ọ dị Derico Derico ọ dị ahọ one wee nwụ 22 years Osisikankwụ ọ dị ahọ one wee nwụ less than 30 nenezie ka ị mara ma onwe onye tọrọ atọ kedu ife ị na-anarụ ndụ gị n'iyi kedu ife ị na-eburu egbe achọ onye ị ya-ewepụ ndụ ya maka onye ọbụla na-achọ onye ọ na-egbu na-achọkwa onye ya-egbu ya ụzọ ọbụla anyị si wee na-etinye aka n'ife ọjọọ onye ọ na-ewepụzi aka na ana aṅụ ọnụ ọbara ebe ị nọkwa wee nwee criminal gang ị na-eso i wee na-atọ ndị mmadụ na-anata ransom enwechakwara ndị ma maka ofu ụbọchị a ya-enwudo onye otu unu o suo unu ncha niile imi ị fụ na ị nwerọ guarantee ị nwerọ protection n'ife niile ị na-eme maka a sị na oke agụ na-awa ọhịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ọnụ onye ọna na-ewepụ ndụ mmadụ n'ike ife na-eme ya ada akwado akwado maka ọ na-abịa n'ike maka osisi ọbụla ọ kwa ị fụrụ ọkụ ọbụla na-agba ọzara ọ da ama osisi dị ndụ ana m enye ya ka ọ bụrụ ndụmọdụ nye ndị ntorobịa aka m na-echeta ife mere n'etiti Deriko na Chiejine ọyị ya nwoke maka ọ Chiejine kpachara ike na ọnịcha o nwere obi karịa deriko ọ ndị gang ya mekwara ife osisi ka nkwụ mee e jide nne a sị ya dine nwa a na-ene na ha were ha na-eme ife akaja e jide nwa a sị ya ya dine nne ife a ka e mere ha ji wee tụtuo nwa 4 months from 4 decking mbụ Chiejine nwa 4 months were egbe wụnye nna ya n'obi wụọ ya n'ụbụrụ ọ group Chiejine bụ ndị jidere luxurious bus bu 60 passengers wee rọbụchaa ha zuchaa ha ori wee kpọghepụ egbe gbagbuo mmadụ 55 sọsọ mmadụ ise mere escape ndị nọ on board ọ Chiejine kedu ebe ọ nọ wee naa mmụọ o nwere ebe a chọrọ inwude ya o mee escape o mechaa na-anụ kepukepu na Deriko so wee suo ya imi ezigbo ọyị ya o wee chọba deriko ọ fụrọ ya o wee jee be deriko ha wee gbagbuo nna deriko deriko wee na-anụ ife na-emenụ na ọ Chiejine gbagburu nna ya wee chọwakwa Chiejine the best friend wee bụrụ the worst enemies o wee fụ deriko deriko wee fụ Chiejine wee tụkwasị egbe ọ gbagburu ya ofu mgba wee were egbe nagodi ya n'iyi gbasịa ya ebe ọ gbara ya buru ya dọnye na wheelbarrow wee kwara ya jebe na ọ dị ka Emmanuel Anglican Church side Ugwunabamkpa maka ọ their strongholds ka ọ gbachara ya gịnị mee ya nwa dunaa Chiejine bụ ọyị ya nwoke mmụọ dunacha ya mmụọ oge Bakassi batara ife niile a na-emezi ọ gbanaa Abuja nọkata ofu ụbọchị si Abuja na-abata in disguise na bus ka ọ nọ ndị Bakassi wee sachịwa bus ya wee na-achọpụta na ọ dị ka a fụna ya o si na windo wee mapụ a chụba ya wee were mma mapụgodi ya ntị wee buru ya jebe na ọchanja roundabout ebe a ka a nọ wee megide nwa amadi a ife ọ wee gbagide ọbara ọ fọrọ ya ofu nku ume e wee were mma wee gbuo ya otu e si egbu anụ wee gbuchaa ya wụọ ya fuel mụọ ya ọkụ that was the rise and the fall of Chiejine and Deriko ife o ji awụ m nọkata m bupụta ụmụ akụkọ a metụ ya aka bụ na onye anọrọ ebe ọ nọ mee ama aghọtacha ife niile a mee n'iru anyị onye ihi ka mbụ ife o ji abụ eru agwa ụmụazị n'ebe a na-amị amị ka ha nwee ike dịkwuo ori abụrọ akara aka akwụna abụrọ akara aka e nwere akara aka chukwu nye gị onye ọbụla bụ agboro onye ọbụla na-ezu ori taa nwere nnukwu akara aka o nwee great potentials mana ekwensu ada azụ afịa uru adịrọ mana onye iro anapụgo ya ya were fake wee nye ya nke ya-ana ndụ ya n'iyi ọsịsọ ka anyị wepụnụ aka n'ibunata mkpụrụ mmiri ndị niile na-ebunata ebu unu ada enyere anyị aka ị nọrọ ebe ahụ ime ekwe nata na anị Igbo adịghị mma mana ọ gịnwa na-ebunata the fertilizer na manure e ji ana mkpụrụ obi n'iyi ụmụazị ṅụchazie ya ha ya ama na a na-anwụ anwụ onye nke e nwudere ọ na-ayọ biko ị fụ ebe Deriko na-ayọ biko mgbe e nwudere ya onye ọbụla gere ya ntị ma na onye ahụ nwere obi ọkwa otu a ka ọ na-adị ndị ori ma e nwude ha ife m ji metụ ozi a aka ka m wee dọ ụmụnna anyị aka na ntị gbuo gbuo gbuo a ndị niile e nwudecha teenagers e nwudecha n'ime ọfịa a fụcha human skulls ụfọdụ ka a nara ransom ebe ndị be ha nọ gbukwa onye ahụ egbuo aka izizi ada eme ụmụazị ka e wee kpata ego ka e wee jee club ka e wee nyaa oke moto moto ya bụ ị nyachakwa dị by December ọ ghọna old model by January another model up 24 apụtago 2024 model ife niile a na-eme ngafe ajụbugo m ya ka ebe RAV4 dị ka ebe Armada Jeep dị ka ebe Rolls Royce dị ka ebe limousine dị ka ebe Jaguar dị kedu Pathfinder ife niile abịa gafee nke bịakwa ọ gafee nke bịakwa ọ gafee ha ncha nwere expiry date ekwela ka ikuku ọjọọ na-ekunu buru gị ife m ji ezi ozi a bụ na afụrụ m gị n'anya achọrọ m ka ị nwụchuo anwụchuo ka anyị rapụnụ gbuo gbuo gbuo ọ bụrọ ife a ka a bịara ịrụ Chineke ewepụzina ndụ mmadụ emegidena mmadụ n'ụdị ọbụla ọ bụrụ na ndị nna nna anyị si otu a wee gbuwe a ka egbu nna gị nna gị ama adị ndụ wee mụta gị ị wee na-eme ife ị na-eme taa ụzọ ọbụla ọ sọ ya bụrụ ka a kwụsị na ife ego ma na ezinụlọ ma na obodo ma ndị politicians ka anyị rapụgodu desperate politicians maka ndị desperate politicians ife dị ha mkpa bụ ha nwere interest na political powers ka ha nweta fame gather momentum public fund sọsọ ife adị ha mkpa even if you will give them appointment in hell they don't care to know ha ya ewere ya n'ọkụ mmụọ but i know that i know that it is better to serve in heaven than to rule in hell that's my candid advice. The best of all.